aa kala tati inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene muliko bwanji uko kumangalande kuno kwanu kunyasande moyo basi achimwene tikadapuma amwene masiku nkumapita basi Mmutumu ndiye mukumayenda zambiri kwabasi. Zinanso mpakana mutu umapweteka, kumachita wiiii! Kwa Chafera mthengo kuno mvula ndiye ikukhala ngati yachedwerako pang'ono. Anali khuleni. Kutabwera chizimalupsa nthawi inayake, anathamangira kudzala, koma pano manja ali m'nkhosi. Nkhawa zokhazokha, sakudziwa kuti ziwathera bwanji ndi mmene mbewu yadulira amwene. Izitu ndi zina mwa zinthu zimene zikumatizunguza mutu amwene, ndi kumandipangitsa kuganiza kwambiri. Komabe mundilole, mkatikati mwa chithukuluzi cha malingaliro, ndivulirebe kachipeya basi zomwe zija za Kwezy zotsogola amwene, zigwire ntchito yabwino kwambiri kuyenda kwa pakati pa Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, komanso Mangochi ndiye kunaphweka osati sewero. Chombo cha pansi amwene, umayenda thimalizi! Kumadziwiratu kuti ulendo ndikuyendawu Ah, ndikafika basi. Mvula ikutichita njomba chimwene kuno. Sitikudziwa kuti kaya zitithera bwanji kaya. Komabe tikulimbikira kupemphera zolimba kuti pomafika sabata amawa tikhale tukamba zina basi. Kupanda kutero ndiye kuti eh zikhoza kutivuta kwambiri. Munthu une ndimangolingalira zochitikachitika za kuno. Pena pake zikumakhala zotopetsa amwene. Sizikumadziwika kuti tikufuna chani kwenikweni. Ukufunsa za chani kodi? Za katangale kwathu kuno? Aaa iwe, kwathu kunotu tonse ndi abwinobwino tokhatokha. Amene tatsala pakadali pano ndife abwinobwino. Aja akatangale aja zikuoneka kuti onse anakwera chigaleta cha moto ngati Eliya. Anapita onse. Anapita kuti? Sitikudziwa. Panopa patatsala ndi angelo tokhatokha. Nchifukwa chake bungwe loona za katangale silingachite kanthu. Lichita kanthu bwanji tonse abwino tokhatokha? Ukufunsa za chani kodi? za mndandanda wa mayina amatchulidwa za uja u- sa, sa, sata, sa, satana mm, inu tazisiyani zimene zija nkhani ya satana ndi anthu ake kwathu kuno inatha amwene ndipo sizimadziwikanso kuti zili pati tinangopondaponda basi mayina onse amene ankatchulidwa nthawi imene inja onse anapondedwapondedwa basi sizikumvekanso kuti kodi ndiye kuti mwati zimene zija ndiye zinatha bwanji Nthawi imene ija tikudabwirira kwabasi, maina ataperekedwa, kunali lonjezo kuti aliyense amene akutchulidwa apa, basi, tiona kuti tichita naye bwanji. Koma a, amwene, basi, mungodziwa kuti basi, sikutinso mufunse zambiri, amwene. Zinatha basi zimene zija. Maina, maina a chani? Ukonda mabodza basi. Palibeponso za maina, amwene. Satana kumene aliko amangosekerera kwinaku akumadziuza kuti Manyasa mmati mutani kwenikweni ana achepa ana achepa pano kuli chuu ndipo sizimapezekanso olankhula nkhani imene ija ya satana kungoyerekeza kutero ndiye kuti ukhoza kuona nazo zosaona ngakhale ifeyo ubwantasa mmene tikufukulanso nkhani imeneyi yasa ya satanayi zikhoza kutisokonekera tikhoza kupezeka kuti basi tasowa mwadzidzidzi kodi iyeyo akufuna kukhala ngati ndani akufuula nkhani yakalekale ya satana bwanji kuli milandu kwathu kuno koma mtunda wake sumadziwika palibeponso amene amakhala ndi chidwi chofufuza kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji kwenikweni tsoka lake ena ake nkhani zomwezo anaotcha nazo manja ntchito zawo zinatha mbiri yawo inayipa anthu anawaveka dzina loti akuba akatangale ena ake koma ndi amfulu ndithu zawo zinayenda bwinobwino nkhani zawo sizinakokedweyi anthu sanapite nazo patali ndimamva chisoni ndi zina mwa nduna zimene zidachotsedwa ntchito zina mpakana kumangidwa pa nkhani zimene mpakana pano mutu wake sumaoneka bwinobwino ndiye ndimadzifunsa kuti kodi ndiye kuti awawa bwanji koma Nduna zina kuchotsedwa ntchito chifukwa panali anthu operekera katundu kukampani ina magulu awiri, ena amapereka katundu kukampaniyo pamtengo wotchipa kwambiri, ena amapereka kukampani yomweyo katundu koma tsopano pa chimtengo chodula kwambiri, mwina kawiri kapena katatunso mtengo wake weniweni. Monga munthu wokonda dziko lake, kukanika kudzigwira nduna kuti iyayi, ngakhale ndili nduna koma ndilowererepo basi. Akuluakulu, tiyeni tisamale ndalama za wanthu wamba, tisamale misonkho ya wanthu, ine ndikuti tiye ndigule kwa uyu otchiphayu basi eh, alakwitsa kuno kuno kuno kuno anduna akulowerera nawo nkhani zogula zinthu kuno zikuoneka kuti adya chibanzi amenewa basitu unyolo khalekhache iweyo ulowerera bwanji kugula zinthu komatu ine ndimati ndikukonza zinthu ndikufuna kupulumutsa ndalama za misonkho ya anthu ndiye ndalakwitsanso Mmenemotu ndi mmene mbiri ya ena inadera, kufuna kupanga chilungamo, kulimbikitsa kuti ayi akuluakulu sitingagule zinthu zodula kwambiri pamene wina wake ali ndi zotchipa pomwepo akuti mwalakwitsa, mwanatisiya tigule zodula zomwezo, anga ndalama ndi zanu, zichokera m'thumba mwanu. Lero lino nkhani zake zikumakhala choncho amwene. Anthu mbiri yawo inayipa bule, anamangidwa mpakana pano sapato ikumathera kubwalo la zamilandu. milandu yozizira, yopanda ndi mchere womwe. Mayi Buluma nthawi ina yake anabudulako mmemo wa gulu. Akuluakulu ku nkhani ya zamafuta a galimotizi, ujeni, masteni amandikakamiza kuti ndiikepo dzina la amfumu, bwana Chief. Masteni ofunikanso kuwaona kuti zinthu zake zizikuyenda bwanji. Ndiye kunali wowowowowo afufuzidwe afufuzidwe. Kuti. mm, adzawafufuza makape omwewo alipo anthu ena ake ndi madolo kwabasi kwathu kuno sangafufuzidwe loko zitatani basi nkhani zakatangale kwathu kuno zimathera pomwepo zimangondiseketsa achimwene kuti nkhani zakatangale zimene anthu kwathu kuno timalimbana nazo ndi zochepa kwambiri kumalimbana ndi katangale wa anthu amene amalandira tiziponda tama 2000 ayi ma 5000 afufuzeni mapolisi apansewuwa katangale too much lipoti nkumatuluka kumaonetsa kuti pamagulu akatangale kwathu kuno mapolisa komanso apansewu ndi ena awa a ziphaso iye amene ndi amene ali patsogolo kwa madolo enieni andale akuluakulu kuli zii anthu opakula zenizeni mabwasala ayi ndithu palibeponso zowafufuzayi alimbe mtima ndani kupanga zimenezo masewera eti Malita wa Pangolini adabwera ndi moto osati sewero. Anthu amatuluka thukuta mkamwa kuti eh! Koma amwene mzimayi uyuyu, mzimayi uyu! Pano aah! Tatiyeni tidzidya nsima ndi ndiwo basi. Nthawi imene bungwe lothetsa ujenizi lalandira thandizo lofunikira kwambiri ndi nthawinso imene lakhala chete kwambiri achimwene. Ayi ayi ife mutimvetsetse, eh ndalama zathu zimakhala zochepa. mpaka na nthawi inake kunkakambidwa kuti timagwiritsa ntchito ndalama zathu za mthumba kuti zinthu ziyende bwinobwino zinasintha akunyumba ya malamulo anawonjezera ndalama anthu asamafike pozingwa pogwiritsa ntchito ndalama zawo awa iyayi ayi ndithu komatu ifeyo tilipo ochepa mabwana mutimvetsetse zinthu zinasintha anthu ochuluka analembedwa ntchito tithamangitse zinthu koma ta zinthu osasunthabe iyi kumangolimbana ndi tiakasawala tina take chejuma kumangotchila mbalala ayi koma izizi zoti eh, tidzikamba kaye tafunsa chilolezo kwa akuluakulu kuti eh, tikamange munthu zimene zikutichedwetsa okay basi tiyeni tisinthe lamulo apatseni mphamvu sinthani lamulo nawonso azikhala ndi mphamvu yokamanga wina wake amene akumukayikira opanda kufunsira nzeru kwa bwanamkubwa wina wake amwene zonsezo ndikuchitika ndithu koma hoo ayi ndithu osasuntha zinthu nkhani ndikumangothera mu miseche basi opanda kumangana zaka ndikumapita ndikumakondwereranso kuti takwanitsa zaka mwakuti Bwande funso nkumakhalapo kuti ndiye kuti paja mu zaka zimenezo mwatani Ah, inu a Bwande mumakonda kulankhula kwambiri bwanji? Takhalani chete apa. Basi ndasiya chabwino. Katangale kwathu kuno kulibe. Msadzamuvenso wina wake akukamba kuti, hey katangale wachuluka. Si eti abungwe? Komanso paja kwathu kuno makono kuli mamafiya ndi maninja ambiri kwabasi. Tikalimbikira kwambiri za katangalezi, atilembera anyamata, adzatichite tintini. Thupi lathu lidzakapezeka lili ku Chisombezi. Mutu ukapezeka kuti uli kwa abuluzi ku Lilongwe. Ndasiya basi. Anthu tonse kuno ndife angelo tokhatokha basi. Zakatangale sizimachitika ayi. Ali ndi tsoka ndi awo amene pakadali pano adayimitsidwa ntchito pankhani za katangale zimene sizikuthansoyi. Kumvetsa chisoni kwambiri anthu. Mukanawamasula koma. Alitu ndi mabanja iwowa. Ali ndi abale. Kodi n'chifukwa chani nkhani za katangale zizingokhala za awo ndi awo basi? Enawo nde aya aya it's okay it's okay. ayi sizoona ayi ujeni kumachinjiri chonde aganizireni msewu suli bwino eh, eh, eh. maenje okhaokha oti agalu kumaswera kwanawo ali phee mapale mapale kuphofumulidwa mapale kudindidwa ngati belo la fodya ndi jeke kuti dii, kuonetsedwa nyenyezi mpakana kufika kolira ngati nkhwezule, kuyenda tchibiya-tchibiya, kumayenda wee ngati nsatu mapale aya sizoonayi sizampiranso ayayi
Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.